Anois tá sé de pribhléid agam, i mo theannta tá Ciarán Ó Muirí agus táimíd ag caint faoi leabhar Scáil an Phriosúin le Anna Heussaff. Hi Antaine. Tá sé léite agat?
Is maith agat é Ciarán? Yeah, yeah tá sé léite agam. Tá sé. Agus is leabhar téagartha go maith, tá cúpla céad leathanach ann nach bhfuil. Scáil an Phríosúin. Yeah, lonnaithe i gCill Mhaighneán, nach ea? Go díreach é.
Now, sula thosaímid, caithfidh mé... Is leabhar bleachtaireachta é. Sea. Sula thosaímid, caithfidh mé a admháil gur thosaigh mé á léamh ach bhí, le cúraimí an tsaoil agus, an dtuigeann tú, rudaí eile, níl ach b'fhéidir caoga leathanach léite agam. So, caithfidh tusa, tá mé chomh fada is atá na gardaí, bhuel, abair leatsa, abair amach leatsa mar,
Bhuel, is scéal bleachtaire é. B'fhéidir nach bhfuil mé ag insint an scéil go léir ach is faoi dúnmharú sa phríosún Cill Mhaighneáin atá ag tarlú sa lá atá inniu ann agus an Is faoin ealaíontóir atá ag déanamh taispeántas agus tá sise ag déanamh taispeántas faoin dúnmharú Sea. a tharla sa phríosún fadó fadó. Sea. Agus tá macalla, nach bhfuil, Yeah, idir tá, an tá, dá yeah, rud. go díreach é. Sin Tá an rud. nasc ann idir céard a tharla Yeah. céad bliain ó shin Yeah. agus céard atá ar siúl sa lá atá inniu ann. An-, an-chliste, nach bhfuil, an slí ina. So. an, yeah, yeah, an, an slí a bhfuil sé déanta mar Nimh, saghas- na- na- is mistéir agus Sea. caithfidh tú a thuiscint cad é an nasc, cén fáth go bhfuil an ceann, an scéal stairiúil, cad é an baint leis an scéal atá againn inniu, yeah. Agus is nimh é. Sea. Yeah. Sin an, now, tá sé sin ar eolas. Sa dá chás. Sa dá chás. Agus tá, bhí siad beagnach ar comhaois le chéile, cailíní. Ó tá, yeah, tá an macalla, uh, sách láidir ann. Sin Más maith leat cúrsaí stair is iontach an rud é mar téann sé ar ais chuig scéal tar éis an Ghorta Mhóir agus Éirinn fadó fadó agus daoine ag teacht chuig Baile Átha Cliath chun éalú ón drochshaol a bhí. Tá píosa deas ann faoi na tiarnaí talún nua, na hÉireannaigh. a bhí i gceannas ar an talamh tar éis an Ghorta Mór agus cad a tharla le na daoine ag an am sin. Mar ní chloistear mórán faoi an bhfuil agus is Éireannaigh a bhí go dtí
cuirtear an milleán ar na Sasanaigh ar na Sasanaigh bhuel rinne siad a lán dochar agus ach tá an scéal i bhfad níos casta ná sin Tá so is breá liom sin an slí bhfuil sé déanta tá sé fita fuaite. tríd an scéal. Agus bhfuil mórán cur amach ar Kilmainham na laethanta seo? Comhaimsir. Go díreach é, go díreach é. An aithneofá an áit? Ó, yeah, yeah, gan amhras. Má téann tú chuig an priosún féin. Sea. Agus an ceantar féin, tá a lán den ceantar sa scéal. Sea. Bíonn an óstán, an Hilton sa scéal agus na pubanna sa cheantar agus gach rud mar sin, yeah. Go deas. Yeah, tá sí.
Thángadar ar an corp, nach ea? I rith. an lá na ta, an taispeántas nó rud. Nó is caithfidh mé a rá is tamall fada um, ó léigh mé é. Yeah, nílim ag rá gur, gur rud scanrúil é. Uh, no, but... Ach mar le aon scéal bleachtaire, más maith leat scéalta mar sin, is rud... Yeah. dorcha gruamach é agus taobh gruamach den duine daonna atá ann. Agus meas tú an bhfuil an Gaeilge, bhfuil sé dírithe ar dhéagóirí nó daoine fásta nó? Ah, daoine fásta, yeah. Ah. Bhuel níl sé chomh casta sin. An stíl, an Ghaeilge, an stíl, an Ghaeilge. Is maith liomsa é, is maith liomsa é. Yeah. Níl sé ródheacair. Yeah. Níl. Anna ag déanamh gaisce faoin an stíl Gaeilge atá aici, So is féidir leat é a léamh gan a bheith i muinín an fhoclóra gach Oh yeah, yeah, yeah, sin rud maith. Amhras, yeah. Now,
b'fhéidir go mbeidh sé fós dúshlánach do foghlaimeoirí fásta. Sea. Ach b'fhéidir Well, is maith an rud. b'fhéidir le foclóir beidh foghlaimeoir fásta Yeah, but in ann it's, maith an rud. Yeah. you know, dul i mbun leis an leis an scéal agus céard tá ar siúl. Caithfidh tú a bheith ná déan dearmad, is scéal bleachtaire é so tá píosaí tábhachtach, tá cas ann nó tá cor coinne ann agus caithfidh tú a bheith cinnte céard atá ar siúl. So nílim ag rá go bhfuil sé ró-éasca ach an oiread. Just chun coimeád an plota istigh.
Ní Alan Titley ag déanamh gaisce faoin a chuid foclóir stairiúil. Ní hé sin atá i gceist. So ní Cré na Cille uimhir a dó atá i gceist. Ní Cré na Cille uimhir a dó atá i gceist, buíochas le Dia. Bhuel, beimid ag caint dála an scéil faoin leabhar sin, tá súil agam, ar ball. Ar ball ceann de na laethanta seo nuair atá roinnt blianta saor agam chun é a léamh. Ach, nó bhuel, ní dóigh liom gur scéal. Ní píosa fealsúnacht atá i gceist. No. Ach ar an taobh eile de, is maith liomsa scéal bleachtaire mar bíonn i gcónaí. Mar a dúirt mé, tá píosa den dorchadas i ngach duine atá ann freisin agus tá. Fiú na Gardaí atá tú a rá. Is maith liomsa é sin freisin. Tá saghas scéalta eile ann faoin éad agus. Tuigim, fo-scéalta agus. Yeah, agus má tá tú, you know. tá tá uaireanta bíonn na Gardaí ag, ag, ag, um, ag smaoineamh faoin uh, a chuid postanna féin agus cé chomh uaillmhianach atá siad Sea. seachas ar an, an, an, An cás. ar an cás, yeah, an coir yeah. agus, agus gach rud mar sin. Um, no, tá, uh, tá píosa eile de freisin, sin an darna, nó b'fhéidir an tríú leabhar sa sraith. Yeah. Agus an tslí a bhfuil sé déanta ná ní gá go bhfuil an chéad cheann léite agat nó an ceann eile. So seasann sé in a. Yeah, ach tá na caractéirí fós ann a bhí sna scéalta eile. Ah, go maith.
Dúnmharú, Dúnmharú sa Daingean nó. Yeah, bhí, no, yeah, b'fhéidir é. Baineann sé le Dún. Yeah, do bhí sé agam. Ar aon nós tá an ceann eile. B'fhéidir go bhfuil sé laistigh den clúdach an ea? Uaireanta bíonn listed in the leabhar. Cé hé an foilsitheoir? Cén foilsitheoir? An taighde go léir tá déanta agam. An-mhaith.
Mar is dual. Is Cló Iar-Chonnacht. Ó, é. Mícheál Ó Conghaile agus an fhoireann ansin, an-díograiseach ar fad, é. Bhí mé ag caint leis inniu mar a tharlaíonn. Ceapaim féin go bhfuil Anna Heussaff ceann de na scríbhneoirí Oh, is yeah. fearr. Yeah. Agus is maith an rud i nGaeilge. Um, leabhar mar sin. Tá sé dom féin tá sé ríthábhachtach yeah. go bhfuil go bhfuil againn mar sin yeah. uh, le léamh yeah. i nGaeilge. Uh, rud nua faoin saol nua tá a lán ann faoi na hinimircigh agus an saol atá againn yeah. uh, faoi láthair agus um, mar

Ceapaim go bhfuil sé scríobhta i stíl éasca agus bíonn i gcónaí, bíonn tú i gcónaí ag leanúint ar aghaidh leis céard tá ag tarlú anois agus cad, agus tá meascán de scéalta beaga ann freisin. Yeah, dúirt tú é sin fite fuaite, yeah. An bhfuil? Tá, tá, tá sé sin go deas. Cén costas atá air anois, sin ceist. Uaireanta bíonn daoine ar an ngannchuid, an dtuigeann tú.

Nó an rud a deir cara liomsa, déanann sé a lán rud faoi litríocht dot com. Oh yeah, yeah, bíonn siúd an-mhaith, yeah. Yeah, agus faigheann tú é beagnach thar oíche, faigheann nó dhá lá dár gcionn, yeah, aon leabhar ar bith, an-mhaith. But eh, yeah, b'fhearr, tá an siopa go maith freisin, just dul isteach sa siopa. Deas bheith ar ais, Anton. Yeah, gura maith, Ciarán, deas a bheith ag caint leat.